Dia 's Muire dhibh a pháistí, táimíd istigh ar Facebook Live arís ar maidin. Seo an deichiú seachtain go bhfuilimíd istigh beo. Tá brón orm leis an muise leis an ceann a tháinig ar dtúis. Má tá sibh ansin, tabhair thumbs up nó abair liom go bhfuil sibh ansin agus ag féachaint. Emma de Paor, tá sí istigh ag féachaint. Agus cé eile atá linn? Tá ceathrar, cúigear duine. istigh againn so leanfaimid ar aghaidh. Múinteoir Siobhán, Conas tánn tú? Fáilte romhat isteach ar maidin agus tá súil agam go bhfuil gach duine go maith. Lára de Róiste amuigh ansin tá siad ag féachaint agus muintir Uí Chonaíle amuigh i Tobar Eoghain tá sibh ar fad istigh agus tá fáilte mhór romhaibh. Fanfaimid cúpla neomat eile ar roinnt daoine le teacht isteach, muintir Uí Chofaigh istigh, conas tá sibh? agus tá fáilte mhór romhaibh arís. Brón orm, táim ag obair ón bhfón, bhíos ag súil go mbeadh sé seo ag obair ón ríomhaire ach fadhbanna beaga fós leis seo. Múinteoir Deirdre istigh, conas tánn tú Múinteoir Deirdre? agus beidh cúpla rud a bhaineann le Múinteoir Deirdre agus Múinteoir Máise agus daoine ana-thábhachtacha sa scoil ag teacht isteach i gceann nóimead. Muintir Uí Shé istigh i dtigh Bhilly Ó Sé agus Audrey. Conas tá sibh ar fad? Fáilte romhaibh isteach. Dia dhuit a mháistir a deireann Andrea de Róiste. Conas tánn tú Andrea agus bheadh sé go hiontach beagáinín ceol a bheith againn ach níl sé againn ar maidin go fóill ach mar a dúirt mé tá fáilte mhór romhaibh ar fad isteach. Beimid ag críochnú roimh a haon déag inniu mar tá rudaí ana thábhachtacha ar siúl agus beimid ag labhairt fé sin i gceann cúpla neomat agus ag cinntiú go gclúdóimid na rudaí tábhachtacha sin atá ar siúl i Seachtain na nEalaíon inár scoil. So. Tosnóimíd, b'fhéidir, le na breithlaethanta, n'fheadar an bhfuil gach duine isteach. B'fhéidir gur cóir dúinn fanacht. Haigh, Múinteoir Máire Ruth, conas tá tú? Fáilte romhat. Tá súil agam go bhfuil na buachaillí go maith agus táimíd ar fad, dar ndóigh, ag súil le tús an tséasúir Premier League an tseachtain seo chugainn nuair go mbeidh Liverpool agus Man United agus Chelsea agus gach duine eile ar ais. Nicola Breathnach. Amy de Bhál, tá sí ansin. Conas tánn tú Amy? Agus Mícheál Ó Broin, tá Mícheál Ó Broin istigh. Conas tánn tú Micí? Tá áthas orm tú a fheiscint. Tá Roibeárd Ó Braonáin istigh. Ana-mhaith Roibeárd, conas tánn tú? Agus daoine ag teacht isteach diaidh ar ndiaidh. Tá fiche duine istigh againn anois agus. beidh sé sin ag dul in aoirde. So an aimsir, níl sé ró-olc lasmuigh anseo ar Chnoc an Ghrianaigh nó Green's Hill inniu. Tá sé athraithe beagáinín le cúpla lá anuas ach fós féin tá sé deas agus mar sin tagann an ghrian díreach isteach an doras. Tá Finn de Buitléar ag féachaint orainn, conas tánn tú Finn? Súil againn go bhfuil tú go maith agus na daoine i dTigh Lí Ní Ghadhra ag féachaint agus thugadar shout mór dom agus iad ar an gcuarbhóthar, an Ring Road, cúpla lá ó shin agus an máistir ag siúl agus ní ró-fhada ón gcuarbhóthar tá Harry agus Emma Ní Ógáin. Thuas ansin sa Ráth Uachtarach nó in Outrath tá siad ag féachaint agus fáilte mhór romhat isteach Georgette.
Tá súil agam go bhfuil Maria agus go bhfuil Shane Ó Cearúill ag féachaint isteach ansin. Amuigh i gCnoc Roibeáird in Roberts Hill tá Sadhbh agus Síofra Ní Chonaola, sin an bheirt atá istigh. Tá Muireann Ní Ghráda istigh anseo agus tá sí ag féachaint ó thigh éigin Ní Chathasaigh agus níl fhios agam cén áit nó conas ach tá mór fáilte romhat Muireann conas tá agat? Tá Aindí Ó hAnnracháin ag féachaint n'fheadar an iad na lads atá ag féachaint isteach agus Aindí súil agam go bhfuil scoil ag dul. ar aghaidh go maith ansin. Tá múinteoir Moss istigh agus bhí múinteoir Moss an-ghnóthach ar fad ar maidin ag cur rudaí chughamsa agus beidh mé ag caint fúthu siúd i gceann soicind. Ultan, Éabha agus Ruairí Ó hAnnracháin amuigh an Bleach Road anseo atá ag féachaint isteach in aice le Cros de Hindeberg nó Hennebry's Cross amuigh ansin an bhóthair agus tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith. Deireann Múinteoir Moss Dia daoibh a pháistí agus sin ní amháin is dócha. páistí Naíonáin Bheaga Múinteoir Moss ach tá Múinteoir Moss chomh maith ag féachaint ag rá haigh táim cinnte do gach éinne. Máirtín Ó Ríordáin, Conas tá tú? Súil agam go bhfuil gach rud go maith i mBaile Gúislínigh nó Goslingstown amuigh ansin. Múinteoir Máirtín, Príomhoide ag Gaelscoil thíos i gCarraig na Siúire agus iar-mhúinteoir na Gaelscoile. Tá fáilte mhór romhat isteach. Róisín Ní Fhoghlú, deir sí go bhfuil Órán Ó Foghlú ag féachaint isteach agus tá bean an-speisialta ó Chontae Longfoirt, iar-Uachtarán Gaeloideachas, ceann eile. Tá beirt iar-Uachtarán ag féachaint isteach. Yvonne Ní Mhurchú, conas tá tú agus súil againn go bhfuil rudaí go hiontach leis an job mór eile atá agat na laethanta seo agus tú gnóthach. gan dabht. Tá Maidhc agus Caelan Bambrick ag féachaint isteach agus. Uair amháin eile tá Ciara de Siún ag féachaint isteach ón bparáid, ceann de na tithe is deise agus is stairiúila in ár gcathair, ag féachaint amach ar an gcaisleán. Tá súil agam, Ciara, go bhfuil tú go maith agus ag baint taitneamh as na laethanta seo. Tá Tadhg agus Áine Ní Leathlobhair ó Leathlobhair ó Bhóthar Phort Láirge, táid ag féachaint isteach. Agus tá súil agam go Daidí amuigh ag rith gach lá agus Mamaí, dar ndóin, ag obair go dian thuas i gCeatharlach agus ag déanamh. na jabanna iontacha sin. So, tá an Máistir chun dul anois go dtí sna breithlaethanta. Tá. siad ana-thábhachtach ar fad agus tá mé just chun dul siar seachtain dos na daoine go raibh breithlá acu ón tionól deireanach agus b'in an tseachtain seo caite. Agus léamar amach na hainmneacha seo an tseachtain seo caite so táimid chun iad a dhéanamh ana-thapaidh arís, breithlá shona atá imithe do Sheán Gearán, do Alexander Ó Lochlainn, do Seán Ó Dálaigh, do Conchúr Ó Dúill, do Seán Ó Riabhaigh, do Fiach Ó Crualaoich, do Molly Milissa Ní Shé, do Amy Ní Fhearaíl agus do Robin Sloan Ó Mathúna agus. Robin sna Naíonáin Bheaga agus bhí breithlá sé bhliain d'aois aige inné agus bhí breithlá naoi mbliain d'aois ag Amy Ní Fhearaíl inné so i rang Múinteoir Ashley. Comhghairdeachas díbh. Tá cailín amháin in ár scoil inniu, Lauren Caintiúil. Tá breithlá ag Lauren inniu agus guímid Lá Breithe Shona duit, Lá Breithe Shona duit, Lá Breithe Shona Lauren inniu. Lá Breithe Shona dhuit agus tá Lauren i rang a ceathair, múinteoir Cormac is tá sí aon bhliain déag d'aois inniu. Ansin na daoine atá ag teacht Saorla Pur, Puirséil i rang na naíonáin bheaga, múinteoir Máise beidh Saorla sé bhliain d'aois amárach, beidh Liam Mac Floinn sna naíonáin mhóra rang Maria D, beidh sé beidh Liam seacht mbliain d'aois amárach agus beidh Nathan Ó Shé i rang na Naíonáin Mhóra Múinteoir Ivan, beidh sé siúd seacht chomh maith ar an tríú lá déag, seo sin i gceann dhá lá, ar an Satharn, agus ansin an tseachtain seo chugainn roimh an chéad Tionól eile, beidh Molly Ní Chléirigh i rang a cúig, Múinteoir Maria agus Anna, seinnteoir ar an gcansairtín agus bean Chontae an Chláir, ná ins an fhuil aici beidh Molly, ní chreidim go bhfuil sí an aois seo atá sí chun a bheith dhá bhliain déag d'aois ar an seachtú lá déag agus ansin seachtain ó inniu beidh triúr, tá, táim ag féachaint ar triúr anso ceapaim, beidh triúr le breithlá acu, beidh níos mó, beidh ceathrar, beidh Somhairle Mac an Aodha, Somhairle i rang Múinteoir Neasa, beidh Sam dhá bhliain déag d'aois an tseachtain seo chugainn, Beidh Ruth Ní Mhurchú i rang Múinteoir Ruth na Naíonáin Bheaga. Beidh sí sé bhliain ar an t-ochtú lá déag. Beidh Sadhbh Ní Ghadhra, haigh Sadhbh, tá fhios agam go bhfuil tú ag féachaint isteach, beidh sí siúd ocht mbliain d'aois ar an t-ochtú lá déag agus beidh Laura Kinahan i rang Múinteoir Niall, beidh sí siúd aon bhliain déag d'aois ar an t-ochtú lá déag chomh maith agus duine amháin eile, beirt eile don naoú lá déag sin an deireadh seachtain seo chugainn. Beidh Jack Ó Broin, nó Jack Ronan Ó Broin, John Rónán Ó Broin, beidh sa naíonán bheag eile, Múinteoir Ruth, beidh sé siúd sé bhliain d'aois ar an naoú lá déag agus beidh Charlie Mac Grianna, déagóir eile i rang a sé, déagóir nua, beidh Charlie trí bhliain déag d'aois seachtain ar an naoú lá déag chomh maith agus tá sé siúd i Rang 6, Múinteoir Sylvia, So beidh orm dul siar anseo arís agus féachaint ar cé atá ag féachaint isteach. Nár luaigh mé, tá Eoin Duberry istigh ansin agus táim cinnte arís go bhfuil Eoin agus Mamaí agus Daidí agus gach duine amuigh ag rith agus ag déanamh rudaí deasa. Tá Múinteoir Ashley ag rá Haigh le gach duine. Tá Muintir Devine ag rá Hello gach duine i dTigh David agus na páistí ar fad ansin. Tá Eve agus Fionn Ó Branagáin ag féachaint isteach agus Andrew Ó Braonáin ag féachaint isteach ó chuntas Mhamaí agus tá Múinteoir Maria D istigh anseo anois. So, sin iad na breithlaethanta, an job sin déanta ag an Máistir. Bhí comórtas ana-thábhtach ar fad ar siúl le seachtain anuas agus tá mé chun dul tríd na na breithe a chuir Múinteoir Máise chugam ar maidin. Tá sí fhéin Agus Múinteoir Deirdre, tá sí tar éis an-chuid ama a caitheamh ag dul tríd na céadta griangrafanna iontacha a tháinig isteach le seachtain anuas. Bhíos ag súil go bhféadfainn na pictiúirí a roinnt ar Facebook Live anseo ach tá sé an-dheacair é a dhéanamh so an rud go bhfuilimid le déanamh ná táim chun daoine a ghlaoch amach duine i ndiaidh duine. An chéad cheann. de na buaiteoirí ná Sadhbh Ní Chonaola. Tá 'fhios agam go bhfuil Sadhbh ag feuchaint isteach ó rang a ceathair agus tá pictiúr álainn d'éinín beag agus é istigh i dtigh na n-éan atá ag Sadhbh is dócha ina gairdín féin. So is féidir sin ár gcéad buaiteoir, sin Sadhbh Ní Chonaola ó rang a ceathair. An darna buaiteoir. Tá ceann eile ceapaim ansin ag Sadhbh, ceann álainn ar fad le beacha agus tá obair iontach á dhéanamh, níl 'fhios agam an bhfuil na beacha sin sa bhaile nó cá bhfuil siad ach tá pictiúr álainn de bheith ag obair leis na beacha rud nach bhfuil éasca, bíonn eagla ar ana chuid daoine a bheith ag déileáil le beacha mar sin ach tá sé iontach é a fheiscint. nuair go dtagann siad suas agus tá an giar ar fad ceart ag Sadhbh ansin, n'fheadar an é Mamaí agus Daidí nó duine éigin eile a thugann cead dóibh é sin a dhéanamh. So raghaimid ar aghaidh go dtí an chéad duine eile go bhfuil buaiteoir againn agus táim ag dul trí ceann is a ceann is cruthaithí ceann, duais don cheann is cruthaithí. Ó, cailín álainn inár scoil, sin í Liadan Blanche agus tá pictiúr aici do, níl 'fhios agam cén saghas, cén saghas páiste, cén saghas bréagán atá istigh anseo, ruidín beag agus é istigh sna nóiníní agus san féar fiáin, ceapaim i ngairdín Liadain ansin, ceapaim, tá siad fós ina cónaí i nDún Mór, so, maith thú Liadan, duais faighte agatsa. Agus cé eile an chéad ceann eile? Táimid ag dul ar aghaidh go dtí bithéagsúlaíocht san fhiáine nó san wilderness agus tagann sé seo ó dhaoine a dhéanann an-iarracht ar fad ó thaobh chomórtaisí na scoile agus sin iad Úna agus Ruairí Ó Deá agus tá pictiúr aoibhinn ar fad de giorria mór ceapaim hare atá ann agus Ceathrar giorria beaga atá díreach tréis a bheith beirthe, b'fhéidir amuigh i gCill Meanach ansin in aice leis an áit a bhfuil siad ina chónaí amuigh fén dtuath agus tá an pictiúr sin go haoibhinn agus le cúnamh Dé beidh na giorraithe sin ag rith timpeall ar feadh i bhfad amuigh sa cheantar sin. Beidh na pictiúirí seo ar fad á chur suas ag an Máistir ar suíomh idirlíon na scoile agus ar leathanach Facebook nuair go bhfuil tráthnóna inniu, nuair go bhfuilimid críochnaithe le rudaí eile. So sin ceann eile, bithéagsúlacht san fhiáine, ceapaim gurb é sin an ceann a thaispeáin mé. An chéad ceann eile, bithéagsúlachta, plandaí sa ghairdín. So plandaí sa ghairdín ag an gcailín seo agus creid é nó ná creid, tá an cailín seo sna Naíonáin Bheaga agus tá pictiúr aoibhinn álainn

Gach uile ceann díobh siúd a chur suas. Now tá bleaist agam anseo. Tá pictiúirí agam ós na buaiteoirí seo, Maidhcí Ó Faoláin, Aodán Ó Maoileoin, Caoimhe i rang a sé, sin Caoimhe Ní Annagáin is dócha, Iarla Ó Raghallaigh i rang Múinteoir Deirbhle agus Fiona agus táim ag féachaint ar na pictiúirí anseo. Díreach fé mar a dheirimid iad. Tá ceann álainn anseo, n'fheadar an Maidhcí Ó Faoláin a thóg é, ceann thíos ar an canal, ceann de na háiteanna is deiseanna in ár gcathair agus tá sé ag féachaint trasna na canálach agus b'fhéidir duine thíos ag siúl le madra nó rud éigin agus tá siad siúd Go hiontach! An darna ceann anseo is de bheach istigh i mbláthanna deasa atá sa ghairdín agus tá an beach is dócha ag tógaint an nectar ar aghaidh agus tá sé go haoibhinn ar fad agus ní ní féidir liom na hainmneacha a cheangailt le na cinn seo. Ceann Chaoimhe b'fhéidir arís beach istigh i lár planda atá saghas spící air agus tá na dathanna go haoibhinn ar fad, gormacha agus corcra agus an beach istigh agus is féidir na na sciatháin daite atá gorm iad féin a fheiscint ar an beach rud atá an-speisialta. Tá sé an-ait, a thuismitheoirí agus a pháistí a bheith ag rá libh mar gheall ar pictiúirí mar tá sé i bhfad níos fearr nuair gur féidir linn iad a fheiscint Agus arís, ceann álainn, buachaill ag seasamh istigh ann. Ní fheicim ró mhaith é ach na cloigíní gorma, n'fheadar bhfuil siad i bPáirc an Chaisleáin nó bhfuil siad in áit éigin eile faoin dtuath. Sin ceann des na buaiteoirí eile sin gur luaigh mé na hainmneacha. Táim ag dul ar aghaidh go dtí cinn eile, cúpla ceann. Tá duais buaite ag Caoimhe Limkin, tá duais buaite ag Jamie de Cnoc, Rang 6. Tá duais buaite ag Doireann Ní Mhurchú, Rang 1, agus ag Cillian, Rang 1, agus ag Donncha Mac Cába ins na Naíonáin Bheaga. Agus arís, ag féachaint tríd na pictiúirí seo, tá siad go haoibhinn ar fad. Tá ceann amháin, b'fhéidir, thíos i bPáirc an Chaisleáin le lacha atá ag suí. Istigh fé crann tá pictiúr iontach ar fad do frog atá amuigh i ngairdín nó i bpáirc éigin agus é buí agus donn agus glas. Tá pictiúr iontach do phréamhacha crainn, ceapaim go bhfuil fhios agam cá bhfuil siad siúd, ceapaim go bhfuil siad thíos i bPáirc an Chaisleáin. Tá pictiúr álainn do feileastram, sin iad bláthanna buíthe a mbíonn ag fás amuigh agus tá an cuma air go bhfuil sé sin in áit atá fliuch agus go bhfuil uisce timpeall na háite agus ansin pictiúr álainn de bhláthanna go bhfuil podanna móra síolta ag teacht leo agus na na bláthanna réidh le teacht amach agus an máistir ag dul sall is anall anseo ar mo ríomhaire táim beagnach ann. Ceann iontach a bee colony which split in two and rested for two days before finding a new home agus Saoirse a thóg é sin, Mamaí Deirdre Delaney a chuir isteach é seo agus na beacha amuigh, níl 'fhios agam an raibh sé sin amuigh sa ghairdín ach is pictiúr ana-speisialta arís an ceann seo agus is fiú go mór féachaint air nó go gcuirimid suas é agus tá sé an-speisialta ar fad an tslí go raibh sé agus nead mór beacha amuigh sa ghairdín sin agus táimid beagnach ann le na buaiteoirí is Caoimhe Ní Annagáin i rang a sé bhí an ceart agam ó mhúinteoir ó Mhúinteoir Máise tá sé ceartú agus an ceann deir sí Meall ar Sadhbh Ní Ghadhra, coinníonn sí beacha fiáine a tháinig chuig an gcoirceoig ar a dtalún. So, tá beacha á choimeád ag muintir Uí Ghadhra iad féin sa bhaile agus is rud iontach é sin. So, tá roinnt daoine eile tar éis teacht isteach. Tá Múinteoir Síle, conas atá tú? Tá tar éis teacht isteach chugainn. Tá muintir i dTigh Meanóg, páistí i dTigh Meanóg ag féachaint isteach. Tá Roibeárd Ó Braonáin ag rá Haigh arís. Luke Ó Néill ag féachaint isteach, Lúcás. Tá Íte ag féachaint. Conas tánn tú Íte? Amuigh i gCeanannas. Tá Múinteoir Máise, dúirt sí é sin cheana féin. Tá Clodagh Ní Thofa ag féachaint isteach. Tá Síofra agus Cára Ní Laoire, Ó Laoire, Ní Laoire linn arís. Tá Lily agus Dónal de Paor ag féachaint isteach agus daoine i dtigh Paula Ní Uallacháin, Muintir Uí Uallacháin, ceann de na clanna a bheidh ag críochnú inár scoil i gceann cúpla seachtain. So Evie, conas tánn tú? Súil agam go bhfuil tú go maith agus gach duine eile ansin. Tá Rian, Odhrán agus Saoirse Ó Dúshláine ag féachaint isteach agus. Eh, sin iad, sin, sin, fé láthair. So sin iad na buaiteoirí ar fad don gcomórtas ehm bithéagsúlaíocht agus grianghrafadóireacht le chéile agus cuireadh é sin le chéile, an Coiste Scoil Glas le Múinteoir Deirdre agus Múinteoir Máise, phiocadar na duaiseanna, i ndáiríre d'fhéadfadh gach uile pictiúr sa chéad seasca a tháinig isteach duais a bhuachaint, bhí an-am ag an Máistir ag féachaint orthu aréir agus cuirimid suas ar suíomh idirlíon na scoile agus ar Facebook iad mar thaispeántas grianghrafadóireachta iontach mar chuid de Seachtain na nEalaíon atá ar siúl againn an tseachtain seo. Seo ár Seachtain Ildána, Seachtain na nEalaíon, Arts Week na Gaelscoile ar siúl agus tá rudaí iontacha ag dul ar aghaidh leis sin. Beidh duaiseanna á sheoladh amach againn Go dtí sna buaiteoirí sin ar fad, beidh sibh ag fáil síolta chun bláthanna fiáine a chur i bhur ngairdíní sa bhaile nó i mbosca b'fhéidir bláthanna atá agat pé áit a bhfuil tú i do chónaí. Ná déanaigí dearúd inniu a pháistí go bhfuil ár bpíosaí fístéipe ag dul suas ó Pádraig Grant gach uile lá. Tá trí lá imithe agus inniu an lá deireanach. Cabhróidh sé sin go mór libh ó thaobh griangraifeanna a thógaint. Mar a dúirt mé, tá an Máistir tréis a bheith ag féachaint ar na físeáin beag. Tá Pádraig tréis an-obair a dhéanamh dúinn, é féin agus Lauren Ní Laimhín atá mar an. Cabhraitheoir cruthaitheachta nó ildána atá againn inár scoil. Táimid an-bhuíoch ar fad do Lauren Ní Laimhín as ucht an obair iontach atá sí ag déanamh leis an gcoiste agus táimid an-bhuíoch don coiste ildána atá ag obair le Múinteoir Áine agus le Múinteoir Lieselott, sár-obair ar siúl acu. So beidh an píosa fístéipe sin, beidh sé á cur amach arís ag an máistir, trí Aladdin agus beidh sé ar chainéal YouTube na scoile má tá tú ag iarraidh féachaint ar aon de na fístéipeanna nó na videos seo téir go dtí youtube.com forward slash gaelscoil osraí agus gheobhaidh tú ár bhfíseanna ar fad ansin dos na tionólacha, don obair a bhí ar siúl leis an ghrianghrafadóireachta agus aon phíosa fístéipe eile atá déanta ag múinteoirí Tá fhios agam gur dhein Múinteoir Máise agus go bhfuil múinteoir gur dhein Múinteoir Caoimhe píosa oibre ar físeáin a chur le chéile ós na páistí. Cuirimid gach rud mar sin atá againn thuas ar an suíomh idirlín. Táim ag rith gann ar am anseo so rithfidh mé ar aghaidh. Ná déan dearúd ag a haon déag a chlog i gceann cúig nóimeat nó sé nóimeat. Beimid ag dul beo ar Zoom. le Laura Ní Laimhín. Agus beidh Laura ag déanamh an darna ceacht ar conas mandalas a dhéanamh, píosa álainn ealaíne ón Téalainn agus an Ind agus áiteanna eile mar sin. 11 a chlog ar Zoom, chuaigh an nasc amach aréir ar Aladdin so cuir ceist ar mham agus daid an nasc an nasc a thabhairt le chéile agus léim ar aghaidh go dtí Zoom. Ag 11 a chlog, rang 6, Chuir mé nóta amach go dtí tuismitheoirí aréir ag rá leo, ag tabhairt cúpla nodanna mar gheall ar conas a bheith réidh chun dul ar aghaidh go dtí an meánscoil i mí i mí Meán Fómhair. Tá sé tábhachtach go bhféachfaidh sibh ar sin. Tá fhios agam na daoine atá ag dul go dtí Coláiste Pobail Osraí go raibh sibh ag caint le na múinteoirí aréir.

do gach duine atá anois i rang a trí, ceathair, cúig agus a sé agus beidh an-spórt againn le sin. A pháistí agus a thuismitheoirí, beidh treoracha ag teacht againn ón Roinn Oideachais inniu mar gheall ar conas go mbeimid ag dul ar ais ar scoil. Tá an-chuid daoine ag cur ceisteanna Beimid ag dul ar ais ar scoil ar an chéad lá Meán Fómhair, back to school on the first of September, but the government instructions today from the Department of Education should give us a much better idea as to what our school day will look like, cé mhéad páistí a bheidh istigh, conas go mbeimid ag dul ar ais. A pháistí an rud deireanach, buíochas le Dia an tseachtain seo tá seans agaibh taisteal timpeall Contae Chill Chainnigh ar fad, Nach mbeadh sé iontach dá mbeimis in ann dul go dtí an trá? Tá an máistir an-bhrónach ar fad agus gan a bheith in ann féachaint agus dul go dtí an trá agus siúl ar an ngaineamh agus dul ag snámh san uisce. Ach le cúnamh Dé, tiocfaidh sé sin go luath. Tá deis agaibh anois a bheith ag bualadh le bhur gcairde, suas go dtí ceathrar duine, ceapaim, agus tá fhios agam go bhfuil sé sin ag cur áthas ar an-chuid páistí. Bímis cúramach. Nuair go mbuailimid lenár gcairde, fanaimis dhá mhéadar óna chéile. Pé áit a bhfuilimid ag bualadh, i bpáirc, an caisleán, amuigh sa ghairdín. Fanaimid amach óna chéile. Bímist i gcónaí ag ní ár lámha má táimid amuigh sa ghairdín. Nigh na lámha nuair go dtiocfaimid isteach. Má táimid ag dul ag cur leagaint láimhe ar rud ar bith sa siopa nó pé áit, ag cinntiú go bhfuilimid ag ní ár lámha. Agus más gá, tá an-chuid daoine ag caitheamh mascanna na laethanta seo. Má tá sé sin oiriúnach, táim cinnte go dtaispeánfaidh Mamaí nó Daidí duit conas é sin a dhéanamh. Bígí slán don seachtain atá ag teacht. Níl ach coicís fágtha againn ar scoil. Ní bheidh ach dhá thionól eile againn mar seo agus ansin beidh laethanta saoire an tsamhraidh ag teacht. Níl an méid céanna obair bhaile le déanamh agaibh agus a bhí cheana féin. Arís, ná déanaigí dearúd, Cúla4 ar scoil, bígí ag féachaint air gach maidin ón a deich go dtí'n a leathuair tar éis a deich, bígí ag féachaint ar RTÉ School Home, School Hub ón a haon déag ar aghaidh agus arís bígí ag féachaint isteach ar an obair iontach atá Donna Dunne ag déanamh ag a cúig tar éis a dó dhéag. So, tá mé chun na daoine eile atá istigh a lua agus ansin ag cur críoch le rudaí Aaamm, mar a dúirt mé, Múinteoir Síle ag féachaint isteach, conas tánn tú? Múinteoir Síle agus na páistí ar fad ansin. Muintir Dewberry ag féachaint isteach. Deborah Murray agus gach duine sa tigh sin ag féachaint isteach. Tá Bláthnaid Ní Bhroin ag féachaint isteach. Tá Caoimhe Ní Fhaoláin ag féachaint isteach. Dear Múinteoir, mar a dúras cheana féin, bhí an caighdeán griangrafadóireachta go hiontach, míle buíochas Ahm, Noel Brennan, daoine sa tigh sin ag féachaint isteach. Múinteoir Sylvia ag féachaint isteach, conas tánn tú Múinteoir Sylvia, súil agam gur chuala tú gur bhuaigh eh Jamie duais eile ansin ó thaobh na griangrafadóireachta eh Monica Murray glacaim leis gur bhfuil Múinteoir Ashley atá ag féachaint isteach ansin, ó chuntas Monica b'fhéidir go bhfuil Mamaí ag féachaint chomh maith. Agus sin sin. A chairde, cífimid, labhróimid, an tseachtain seo chugainn ag leathuair tar éis a haon déag. Tá brón orm, dhein mé dearúd rud an-thábhachtach ar fad a lua agus sé sin gur cuireadh isteach dhá thionscnamh iontach staire ó rang Múinteoir Brian agus tá siad á cur isteach go dtí an comórtas an tseachtain seo chugainn agus táim chun teacht anseo ar na hainmneacha agus is. Caoimhe, agus glacaim gurb í Caoimhe Ní Fhlannagáin agus Amy, ceapaim, ó rang a sé a chuir isteach dhá thionscnamh iontacha ar na mná a bhí bainte le 1916 agus tá siadsan á chur isteach ar an gcomórtas náisiúnta Decade of Commemorations nó Céad Cuimhneacháin atá ag an Roinn Ealaíon agus Cultúir agus tá súil agam obair a dhein sibh go hiontach ar fad. Tá áthas an domhain orm gur dhein sibh an obair sin agus le cúnamh Dé beimid in ann an obair atá déanta agaibh a thaispeáint ar shlí éigin, ar Facebook nó ar suíomh idirlíon na scoile go luath. Gheobhaimid slí chun iad sin a chur suas. Fuaireas ó Mhúinteoir Brian iad ar maidin. So arís, míle buíochas do Mhúinteoir Brian agus gach duine atá bainte leis. Caithfimid dul go dtí na, chun na mandalas a fheiscint. Dá mba rud é nach raibh tú ann don chéad cheacht, tá sin go breá, léim isteach ar Zoom, faigh an nasc ó Mham nó ó Dhaid ar Aladdin agus téir isteach go dtí an cruinniú anois. Slán go fóill agus cífimid sibh an tseachtain seo chugainn.